Níos luath sa tseachtain thug peileadóirí fé fiche Corcaigh agus Ciarraí aghaidh ar a chéile i mbabhta 2 de Chéim 2 de Chraobh na Mumhan EirGrid. Bhí Micheál Ó Drisleáin i bPáirc Uí Chaoimh Supervalu don cheann seo. Tosach anseo do Ciarraí tá Charlie Keating ós na Crócaigh. Ceann san sleamhnaithe isteach agus deis ag Evan Boyle ag gearradh tríd. Roghanna ar dheis, roghanna ar chlé, tá seans anseo ag Corcaigh. Nó ag Ciarraí ar cúl ag ciorcalú trasna á díreach thar an trasnán ag Luke Crowley. Bhí seans ansan ag Ciarraí ar chúl. Olan Corcoran anois. Deis ar scór ag Aaron O'Sullivan, an ceann san imithe isteach thar an trasnán, scór maith ag O'Sullivan. ceann san ag Ciarraí i gcónaí. Tarraingt geansaí ansan agus ag an deireadh. Réiteoir ag scaoileadh buntáiste do Chiarraí. Seilbh i gcónaí acu. Deis ar cúilín. An ceann san ag teacht isteach. Ceann ard imithe in airde agus thar an trasnán. Scór an cluiche ansan ag Ciarraí. Sleamhnaithe isteach anso dtí Luke Crowley. Dhá chúilín luath aige. Crowley agus cabhair ag teastáil, ó ceann cliste oibrithe isteach anso oscailtí. B'fhéidir go bhfuil seans anseo ag Ciarraí ar chúl agus an ceann seo neadaithe sa líontán. Tá cúl ag Ciarraí agus sin scór maith roimh leath am. Cruthaithe ag Crowley críochnaithe íseal isteach san eangach. Is breá leis bogadh. Gluaiseacht maith ins an fear sin gan aon cheist agus Corcaigh anois ag bogadh go maith sna tosaigh. Seans ansan ag Hugh O'Connor. Ceithre chúilín sa chéad leath. Hugh O'Connor go hard agus ag an deireadh thar an trasnán. Scór an cluiche ag Hugh O'Connor. Athchúrsáil arís anois ag Ciarraí agus b'fhéidir go bhfuil spás éigin amuigh ar an gcliathán thall. Deis ag Ciarraí an ceann san ag teacht isteach agus thar an trasnán ag Crowley. Scór maith ansan ag Ciarraí. Ciarraí ag teacht arís tré Eddie Healy. Tarraingt ar an geansaí ansan. Ní fhaca an réiteoir é. Healy fós ag dul. Seans ar chúilín an ceann seo. Á, díograis iontach san imirt. Ach an pas deireanach ansan. Ró-ghairid. Léite go maith istigh ansan ag Ciarraí agus, bhuel, fé bhrú, cuireadh thar n-ais ansan. Díograis iontach ag Hugh O'Connor. An ceann san oibrithe isteach. Á, sár-chúilín ag Hugh O'Connor. Imirt ana-mhaith le cúpla nóiméad anuas ansan, deis ag Ed Myers, nó ní Ed Myers ach Tomás Kennedy, ba cheart dom a rá, seans ansan ag Kennedy! Ó, scór maith ansan ag Ciarraí. Oibreoidh sé sin amach do Chorcaigh agus Darragh Sheedy, Sheedy ag gearradh isteach, b'fhéidir go bhfuil seans ar cúilín eile leis an giotóg, an ceann san, oibrithe isteach agus thar an trasnán ag Darragh Sheedy, cúilín iontach eile do Chorcaigh. Réiteoir anois. faire ar an uaireadóir. Agus an fheadóg dheiridh séidte ansan, bua de ceithre chúilín ag Ciarraí ag an deireadh. Tuillte acu an cúl cinniúnach sin ag teacht díreach roimh leath-am ag.